August General Meeting na China Town Union 17th of uh, August 2024 Chairman na uh, Idegude Planning Committee 2024 Mr. Ahanna

ịma mbem competition ofu ihe aha first second and third ọ bụrọkwa that day ka a ga-eme competition mana ndị gbara first second ga-abịakwa maa mbem idegwu so ọ ga-awụzi mbem idegwu ịmazi ihe ahụ ịtụ ịnya ndị ụmụada ka e jizi nke ahụ n'aka because ha mara nnọọ ya eche eme ha ga-hazie ya ọfụma ọfụma ha hazie ya gbara onye gbara first second and third ọ bịa ya ama ya atụzie ịnya na idegwu e wee nyezie ya ihe nrite dị na ya then e nwee traditional attire ndị ya-emezi nke a wụ ndị ụmụ nwaanyị achịna wee bụ nwa ada ma alụrụ gị alụ ụmụ nwaanyị bụ ịmara ada anụ ọrụ adara atọ ndị alụrụ abịa soro ya mana ndị ụmụ nwaanyị general everybody so ọ ha ma ya emezi competition ndị na-asụ nja traditional attires emechaa ya a ga-enweta onye gbara first second and third ha ya abịakwa idegwu yirikwazie ihe aha bịa display idegwu ka ọ bụrụ na ọ ihe a na- ya idegwu ka a na-eme Then Idegwu, then uh, PG ga-enyezi address. When o nyesịzie address, then eze Idegwu ga-emezi the blessing ịwa ọjị, which we, we believe that's the right thing to do. Then, a ga-enwe summit. Summit ga-abụ um, mgbe a na-agwa ya okwu nke mmụọ. E butere ihe dị ahụ na a ga-akpọta specialist akpọta specialist personnel na resource person ga na-agwa anyị ụfọdụ o nwere ike bụrụ onye achịna nwere ike ọ gaghị abụ onye achịna mana onye ụkọchukwu aha kwuru okwu taa anyị gara a-like ka o soro na ndị anyị ga-akpọta maka ọ ga-abịa ịgwa ndị na-eto eto ka agwa ndị na-eto eto some tips About uh, career development and skills uh, in the area of trading, ihe eji mara ndị be anyị wụ ịzụ ahịa. So the area of trading, um, ejighị ego mbute wee mara ndị be anyị. Ihe eji mara ndị be anyị wụ na a na-azụ ahịa from obere gbaa bọyị maọbụ ị gachaa akwụkwọ pụta mụọ ahịa a na-eme ụdị ya. The area of trading, then um, academics, ndị be anyị na-agụ akwụkwọ ọfụma. ndị achịna na-agụ akwụkwọ ọfụma mana anyị need somebody ga-abịa gwazie anyị na mmadụ onye nọ bụrụ na ọlụ ma ọ bụrụ na St. Peter nwere ike nọ na St. Peter nweta scholarship gaba America ịgụ akwụkwọ somebody have to come and tell us something like this we would like to hear um, uh, agriculture onye a ga-enwetakwa anyị enwetakwa a specialist a professor that will come and talk to us gwa anyị na ụzọ ọzọ esi eme agrik ya adị mma that's what we want to do nke na agaghị emekwa idegwu day a ga-eme after before idegwu day um, ọ ga-abụ a day before or second day or third day before idegwu day so a ga-agwazi anyị date confirm a ga-enye invitation ndị ụmụnna gị na a ga-represent ndị ndị villages ga-enwe representative but ihe kasị mkpa bụ na ndị youth ga-enweta a good number of representative ga-abịa na ga-anọdụ ndị a ga-agwasị ndị ga-erite ere ihe a na-ekwu ọzọ dịka nwanne ya bụ na anyị ga-enwe idegwu ihe dịka a ga-enwe brochure abi but nke a nke a anyị agaghị akpọ ya brochure a ga-enwe handbook handbook ga-abụ like a compendium of ihe ihe achịna so na ya ihe achịna ji eme achịna ihe niile ọ bụrụ na anyị na-ayọ nke a ayịyọ anyị na-ayọ gị ịmara na enwere ihe i so na enwere ihe ike eme na achịna ọ na enwere ihe nna gị kara wee mete ọ na enwere ihe nna nna gị soro were mee na achịna and ị chọrọ idepụta ya ị dị proud of it kụọ aka n'obi biko ndị kọmitii na-ayọ gị bịa na ị ga ị ga-eso na ndị ga-edere anyị akwụkwọ a because ọ ga-abụ akwụkwọ ga-abụ onye for posterity o ru echi nwata mepee ya na-asị gị hey daddy ọ ndị achịna mecha ihe na so mana nke aha na a ga-enwe sponsorship na ya a ga-eji nke aha wee chụọ obere nta ego Um, onye na-akwado ya onye bụ onye isi so na onye isi na-akwado ndị akwụkwọ a bụ ọ ndị amerịka a sị na anyị ga-akwụ sọsọ 160 dollars 160 dollars only ka a ga-akwụ for you to sponsor one page one page wụ front and back na one page so maka nnukwu mmemme a ga-eme sekuriti ga-abụ top notch ọ ga-abụ ihe anyị ga-akwado akwado ndị sekuriti ga-abịa ga-anọgasị make sure na ị park moto na moto gị adị safe then uh, enweghị onye ga ụkwụ ga-akpọ that day ọkahọrọ

gwa ndị branch biko ewetara ego aha were ego aha shie ihe iji eri vute mmanya gị were bịawa ọ bụghị eme gị bịa sị anyị na because na ndị idegwu aha a servebeghị nri na 2 o'clock na ndị e servebeghị nri buru nri gị nọọ o ru 12 o'clock bido riwe ya enweghị onye ga-enye gị nsogbu ọ ihe ka anyị si chọọ ịkwado ya so that ka a ghara inwe onye ga-asị na agụrụ na gị aka obodo a gbara oge ọ gara ebe ahụ jọọ ha afọ ya ma ya bụ isi ihe niile abalị so ọ ihe na entertainment enwezikwa ihe onye ndị ọzọ ndị kọmitii nọ ebe a they can come in on anything but I think this is the brief of our plan wee na-ayọ uh, ụmụ Idegwu biko bịanụ ka anyị mee ya ka ọ chaa acha thank you very much
bụ na anyị na-ahụbu mmepe ma ndị si n'aka gọọmenti ma ndị si n'aka individuals ma ndị si n'aka groups ị sọmọ ya up ọ qualify-rị any normal human being ịhụ na Achịna na-ewịatụ some new face and anyị na-ekele Chukwu maka ya na-ekele aka niile mere ka ọ dị etu a na-asị ka anyị niile jide ka anyị n'aha Jizọs ụfọdụ ụdịsị gị chọọchị na mkpụrụ anyị na-asọ ọ bụrụ nne ihe a na-akọ na-atụ anyị until I go to destination onye sị gị na true true ọ bụ new face of Achịna Nee anya it's true na-eme award produsi contract ụzọ gọọmenti na-arụ na otu e na-emere ya award mana ewezuga na Chukwu sịrị ka anyị soro kọwa akụkọ ndị nwere korota ọ dịrọ ihe na-abịa even if ọ bụ na onye na onye bụ gọvanọ bụ onye nwanne anyị onye Isuọfịa mana ihe oge ya ruru so anyị ka na-eji ndụ na-ahụ ihe oge ya ruru a na-asị tobe Chineke maka ya nee anya from Mbara Orie to Ogboji to Ndịọkpalaeze akụkọ obere ihe mere apịta na e nwere ndị si Nkpologwu si Aguluezechukwu wee na-ala be ha

ndị close to a kilomita road taa ya to quality gọọmenti anaghị deliver na hospital then um, anyị nweburu court anyị nweburu magistrate court na Achịna then the essence of that magistrate court bụ na Echi ọbụla e nwere case, lọya ahụ abụrụgodu onye Imo steeti, ọ na-abịa Achịna ọkwa dozi ama ihe ọ na-asị ka a bịa court na Achịna. Then ndị a na-ekpere ikpe ebe ebe a na-akọba bụ Nkpologwu, Amesi, Akpo, Umuchu,

Maka ọ dị, the, the influence of this court now nyere anyị close to what is um, what would have been happening na ọ wụ na anyị nwere ama iyi. So ebe anyị enwe ama iyi for now, then anyị nwee court. Were court ahụ na control ndị anyị na-adụ azụ ama iyi because that is what it means. So, uh, anyị na-egori ndị delibakwa na ya bụ ndị ndị age grade anyị n'ife so a na-enwe enwere court 1 then enwee court 2 echi court 1 ga-esiti court 2 ama esi echi court 2 ga-esiti court 1 ama esi then site na ntụziaka amara chineke ndị buru ajinamaka decide ya ka ha rụkwuo court 2 tax onwe ha si na ha ga-arụpụta ya and na-arụ ya ya dị ka ebe ịma na-ata akị ahụ iche so and one of the things ha promise bụ na a ga-eso wee celebrate the return ya nye this one so ihe ọ mean bụ court 1 and court 2 ga na-esi esiti simultaneously ihe o butere bụ ụbọchị ọbụla a ga-enwe court enwe nnọọ ụbara mmadụ enwe ndị buru groundnut pụta ndị bu akụ ego pụta ha ghara ihe ndị bịara abịa egoro ihe so for me ọ mmepe ka ọ wụ then um, anyị na-ahụ na ihe dị ka age grade atịnakwurugo gbara ndị kpọrọ ha na ejije were sịkwuo na aka ha ga-adị n'ọrụ were were aka ha on their own decide ya na ha ga-eje fensie ala egwu iyi mmụma ndị atịna kpọrọ coronation ground ihe ọ mean bụ na ọ ga-eme that place ya dị ka ndị anyị na-eṅomi were ele igwe ọ ga-eme ka ndị na-eje ụkwụ ala na-ezu ala n'ochi anyị ma na-eji eto ha maka ị hapụ ya a na-eme ya mbido mbido gbara mbido and that project is taking tens of millions ọ dịghị wee taa before mmadụ iji aka ya ha pụtabere egwu decide a sị anyị adịbeghị taya na anyị ka dị anọ n'ọrụ ha niile kwalifari new face of Achina then um, anyị bụ anyị dị ife like um, mụ na unu nọ n'oche otherwise n'oche oche a hayara haya anyị gara anọ na ya ha on their own ha decide ya sị ka ha gote oche ihe m na-eselebreti na ya bụ na ha chepụtara ma maa amụma sị na ihe a ga-aka mma and anyị na-erite uru n'oge a right ihe m na-eselebreti bụ ụbụrụ e ji chepụta ụdị echiche ihe m agaghị eselebreti bụ na o kwesịrị ịkarị ihe ha ga-eme ma mụ na ọkwa nke a. So ihe m na-eselebreti about them bụ amụma ebe amụma si brain e chepụtara sị ka anyị gote oche kama ịdị na-ahaya oche otu a hụrụ ya anyị niile like ya ebe ndị okenye dị ka Achina amaka aja nwere nnukwu hall na-arụ Achina abroad nwere nnukwu project na-arụ ana m e-expect na ha ga-abịa na mụ na ha kpaa project ọzọ ha ga-arụ

Eh, a kpọrọ ya resource center and um, mgbe ọbụla a rụchaa ya atụmanya dị n'azụ aga microfinance bank a ga-aga ebe atụrụ ahụ alright so ha niile bụ ihe contained na that new phase of uh, Achina so ebe ka m ga-adọghara iwere

because mgbe a rụrụ town hall mgbe e ji ego agbakọtara na record ya in the 50s to early 60s ụka ahụ ihe anyị kwesịrị inwe bụ civic center where it cannot be seen as only hall akụrụ mgbe here

ọ dị very obvious na e nwere some defects and a na-asị na na enweghị plan or rather na ahụghị the plan m wee na-asị ka unu commission na experts and ama m na Kingsley nọ here and the few developments the few plans o developed n'Achina

ọ dị possible nwee tall ambition ọ bụrụ na ọ dị mma a convince ndị mmadụ tupu mere na atụ na anyị edevelopụ ndị ọzọ nwere ike emekwu edevelopụ onye ka ọ stand the test of time so ihe m na-ekwu bụ let's all be collective a sị ka anyị nwee civic center and ka anyị dezie ebe a ka anyị nwee ya ka ọ dị mma so a na m achaji the executive unu ma ka unu ga-esi nwude ebe esile unu nwude ka ha remodelu ebe a and ka anụ ya ka ebe a rụda igwe mmadụ then um, ọzọ reform anyị niile ma na about two years plus ka anyị suspendịrị ihe gbasara ọzọ because na aghatakwa ya and many people nabatara sị na ọ bụ na ya gatakwa ya anyị suspend ihe gbasara ọzọ ụfọdụ ruru echi n'oshi anyị jicha record ndị mere ndị disobeyiri embargo but we don't want to go into it now because um, the reform bụrụ na ọ pụtara e mee the pronouncement Mana ejizi a sanction ndị gwuru wayo na ya will be contained in the document. Mana what I want to tell you bụ we didn't stop it and went to sleep. Ndị committee eze dere had done their work, submitted to the council, then council now within the council anyị nwere some few people. I think I just studied the documents. Guide ya anyị maka ime the pronouncement. And I want to say that already, mana anyị tiri ya that ebe anyị ga-anọ make our pronouncement ya bụ na ọfala. Na ọfala nke a. Ihe some of the ozi a ga-eji unu bịa bụ na anyị sịrị onye ọbụla ga-echi ọzọ ga-eru eru. Maka na n'anya unu n'anya m ka o mere, asị nwa echi echi ọzọ echiere nwata nwata ka a ku n'apata o tolite ụka ọhụrụ ọ na-eje sị ya na nna ya nọ na cult mee denounce ya kpọta ndị ekpere ya ga na-achụ ajọ mmụọ anaghị exist so onye ọbụla ga-echi ọzọ ga-abụ onye ji aka ya ga-azara ọnụ ya ọ ma dị lesser 25 years That is one of the things that I tell you. And ọzọ being attainment. Okay, for example, ụmụ ụmụaka a mụtara ọhụrụ even up to five years echiri ọzọ some less than that then ya pụtata ọnụ ọbụgo onye oyi how do you do that whereas uh, part of ihe ọzọ jụrụ is that how do you blame can you blame the child

initiation into cult. So that is one of the reasons why onye ọbụla ga-echi ọzọ ga-erubere 25 years. Then uh, aka na-ekwu aha anyị na-ahụ na ọzọ bụ attainment ị ga-adị qualified ị ga-achọ ya ị ga-apụta ihe a ga-eji mee so that uh, ugbu a dịka Fela kwuru sị

the effort youth anyị na-eme na a na-enweta idea from things that I have seen na onye sịrị the future belongs to the youth emere mistake with ihe ndị nna ahụgara ebe ndị youth achị na nọgịta nna asị ha traịra ahụ ole ha mebere nwetara ihe ka ha na-emekwuo ha agafe from personal so ka a na-ahụ rije eto data echekwara ihe because all hands must be on deck ịmara nke ị ga-ate ga-ete for example a na-ekwu okwu security unu lee anya communities that are around us ị ga-ahụ ebe a sị gị ndị yut nwere mmadụ mbecha ya ahụ. You won't hang on anybody during the youth. It's because they know that they can also help to keep the place safe. And uh, it is equally very important role for them to play because most of the miscreants are in the youth. maka na ọ bụrụ na among youths ga-eji enweta ndị na-enye anyị nsogbu egwu na onye ahụ ili na ị na-emetọrọ ha anyị so ana m eme encourage youth unu so na bụrụ watchdog don't expect PG or Igwe to say go and get somebody and they punish you mana when you punish

anyị niile bụ ndị ibe m ụmụ ọ dị ka ebe ọrụ especially for ndị na-eteki substance and anyị ma about the impact of mkpụrụ mmiri and the likes ọ bụrụ na nke ahụ na ya achọghị ihe ahụ So, um, parents, ebe e nwere ụmụaka, ihe agba ọnwa ka ọ dị bụrụ ma onye famili ọbụla ọbata. Mana ebe ọjọchi ntụrụ ebe ihe na-ejikwa mmadụ, ụmụ ume okpuru. So, a na-asị ka anyị niile jikọ aka ọnụ, watch ya issue of crime crime in any manner ma ndị na-ere ere ma ndị na-azụrụ azụrụ ma ndị ndị na-aṅụ aṅụ na chi ka ka youth take the lead ka anyị tie na ọhọ in any form in any manner ọ bụrụ na a got information ka e jisie directie information appropriately so ana m ayọ ka anyị niile jikọ aka ọnụ even Agụata anyị mere abụrụ nzukọ about Agụata security mana it looks like a ga-ejikwa ya ejikwa because kpọta ọbụla nke onye na-emeli ya tee ndị na place ebe iji bụ gọọmenti sịrị even from Obiano ka

a ga-eraise fund Agụata ga-eraise the fund from among the communities like all we know na ihe gbasara security dị very expensive so to the level they want to do it inweta polisi ga-echekwa fourteen communities dị na Agụata is going to take hundreds of millions so anyị nyere support mgbe anyị gara the meeting

Either ọlọ uwe nje nke na-ada eluigwe ụmụnụ ya or nke na-agbada bụrụ ọta so ha sị ka e bido mere ebido